donc ni a y'an balimakɛ sɔrɔ telefɔni na mɛn dan ye mɛn tigi la ye a yɛrɛ k'a ɲɛfɔ alo eh, sulemani salamu aleykum eh, an ye i ta telefɔni na su in na

D'accord. Voilà. Et merci. O de kun don. Balimaw, ne ka kuma tɛ Segal bɔra ka kuma min fɔ, o jo n'o jalaki, o bɛ sariya ka bolo kan n ti n da don o la. nka n bɛ tilen k'a fɔ ko jamana bɛ se k'i sinsin a ka transport kan k'a bɔ nɔgɔ la n'i donna Senegal siraba fɛn fɛn dalen don péage ale n'u ka droit de traversée o min bɛ sara ni dɔw b'a wele ko passavant dugu ninnu siraba bɛɛ dalen don n'o ye n'i donna Côte d'Ivoire an bɛ don min na ko bi échangeur bɛ fan bɛɛ baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ gudɔrɔn sira fɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ siraba yɛrɛ mobilibaw bɛ min nadon ka taa a ladon faso kɛsu kɔnɔ ne bolo n'an tun sɔnna k'a fɔ san kɔnɔ mobiliba min bɛ boli mobili min bɛ boli transport en commun la o dɔrɔn bɛ se k'i jɔ siraw entretien kɔrɔ ka tila ka siraw ladon ka tila ka siraw bɔ nɔgɔ la n balimaw nafoloba de bɛ ka faso wagande jɛ nafoloba de bɛ ka jamana yɛrɛ kɛsu kɔnɔna jɛ k'a sababuya kɛ nafolo bɔcogo dɔw bɛ yen minnu resi t'u la minnu fɔcogo t'u la a bɛ na ni gɛlɛya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ni kɔntɔrɔlibaliya ye nafolo bɛ jamana kɛsu kɔnɔna jɛ n balimaw jamanaden si ka hɛrɛ tɛ nin na transportɛriw wo polisiw wo sofɛriw wo doni min bɛ mobili ninnu kun ka na ni grève in kɛra a bɛ t'i jɔ fɛn min ye o kuma na a bɛ t'i jɔ fo kamiyɔn kɛmɛ saba a bɛɛ falen don sukaro la an bɛ don min na ko bi sukaro gɛlɛyalen don sukaro de bɛ mobili ninnu kɔnɔ ka na an ye fɛn fɛn fɔ an ka peresidan ye n'o ye kolonɛli asimi goyita ye mali fura dama ni gɛlɛya de b'a kan ni wari min bɛ di resiw ka k'u la ni wari min bɛ di resiw ka k'u la maliyɛn ka revolution maliyɛn ɲɛ yɛlɛnna maliyɛn ye ko caman faamu maliyɛn tɛ ko min b'a fɔ fɔlɔ bi an bɛ ka muruti tubabu bolo cogo min na dɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalanbaliw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka muruti kalannenw bolo ten bi an bɛ k'a fɔ waati min na ko an ni nations unies bɛ ɲɔgɔn na an bɛ k'an ka hakɛ ɲini cogo min na o waati kelen fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye o kumana fɛn min ye minnu bolo aw bolo ko minnu ye kalanbaliw ye u yɛrɛ fɛnɛ b'u ka hakɛ de ɲini ten nka mun bɛ se ka nin bɛɛ nɔgɔya n'i ye jateminɛ kɛ mobili miliyɔn fila de bɛ bɔ jamana kɔnɔ san kɔnɔ don ka bɔ la miliyɔn fila o miliyɔn fila in jamana marabaaw k'a fɔ dɔrɔn resi filɛ nin ye a ye waa fila sara min ni baara don a warijɛ bɛ d'i ma i mana taa yɔrɔ min na i b'a a yira faso bɛ nafolo sɔrɔ faso kɛsu bɛ fa faso denw bɛ tila ka lakana sɔrɔ nin wari in bɛ se ka finitigiw dɛmɛ nin wari in bɛ se ka sirabaw entretien kɛ commerçants sɛgɛnnen bɛ bi cogo min na transporteurs sɛgɛnnen bɛ bi cogo min na ka sababu kɛ gitɔrɔn yɛrɛ sira yɛrɛ état cogoya n'a fɔra n'i ye voyage kelen kɛ f'i ka mobili don garage la i ma fɛn don a la wa bi saba wa bi naani wa kɛmɛ o ye ala k'an kisi k'an tanga mobili yɛrɛ ma bin dɛ nin ye sira yɛrɛ cogoya ye gɛlɛya minnu bɛ sira kan ka kɛ n ti n da don wari misɛnmisɛnnin minnu bɛ bɔ jamana faamaw ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la mali marabaaw a ye jigin burusi kɔnɔ a ka taa maliyɛnw ka degun lajɛ a ye taa maliyɛnw bɛ burusi kɔnɔ cogo min na aw kana jamana marali dan bamakɔ dɔrɔn ma minisiriw ka kurasi sɔrɔ a ka bɔ biro kɔnɔ an ka jigin an ka taa an ka taa ɲɛ da jamanadenw kan gɛlɛya minnu bɛ yen an ka togodaw la gɛlɛya minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la jamanadenw bɛ ka minɛ cogo di le chef du gouvernement an b'i wele maliyɛnw ye yɛlɛma ɲini u tɛ fɛ ka min ye bilen u b'a la ko o de ye maliyɛnw tɛ fɛ ka min mɛn bilen u b'a la k'o de mɛn maliyɛnw y'u cɛsiri révolution min kama a y'a lajɛ a kana kɛ maliyɛnw kana nimisa u ka baara kɛlen na yɛlɛma taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen a kelen kelen bɛɛ b'a nɔ la foyi ma yɛlɛma taabolo kɔrɔlen minnu bɛ yen ni maliyɛnw banna ma maliyɛnw siranna fɛn minnu ɲɛ maliyɛnw yɛrɛ minɛ fɛn minnu ɲɛ o taabolo kɔrɔ ninnu de bɛ yen mun b'an bali foroba cakɛdaw la an bɛ nafolo min bɔ k'a di resi ka d'i ma jamana marabaaw ala kana aw dɛsɛ o a papiye yɛlɛmali wo a papiye tali wo a papiye bilali wo i b'a ye k'a fɔ o ye kuma wɛrɛ de nka k'a fɔ a ne bɛ nin di n b'a di faso baarakɛla dɔ de ko n ma ko n k'a di nin ka di yan a ne fɛ n'o ma min fara mali kan o tɛ se ka bɔ mali la mali marabaaw aw k'a dɔn jamana mana suma cogo o cogo fɛn min ye jamana denw n'u ma lafiya sɔrɔ walahi kɛlɛ min bɛ sen na lafiya yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka jɔdaba bɔ kɛlɛ in na an ye jateminɛ kɛ cakɛda caman de bɛ yen i bɛ nafolo bɔ k'a di yɔrɔ min na i tɛ fɔ papiye kelen tɛ d'i ma min b'a yira k'a fɔ k'i ye reçu di a bɛ di kun min kama i t'o dɔn a bɛ bɔ kun min kama i t'o dɔn a bɛ di mɔgɔ min ma i t'o dɔn ni o ko kɛra n'o ma ɲɛnabɔ e bɛ taga segin ka na o baarakɛda kelen na ka tila ka n'i makasi dɔ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ tugun u b'i ɲininka yɛrɛ ko jɔn y'i ci jɔn ye e bila ka na an b'a ɲini jamana service de renseignement fɛ aw kana taa anw ka kuma fɛ anw ka kɛ ko jigiya t'anw na an ka kɛ k'a fɛɛrɛ t'an bolo an ka kɛ a nka aw yɛrɛ ka wuli jamana service de renseignement kan ka sirani de kan u yɛrɛ ka taa ka taa jamana yɛrɛ kunnafoni di so la ka taa foroba cakɛdaw la ka taa maliyɛnw ka degun ta k'a lajɛ maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ min na k'a ta k'a lajɛ tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan walahi an bɛ wele don o don f'an bɛ maloya n'a fɔra an ka ko yɛlɛma an kana dɛsɛ ka yɛlɛma kɛ dɔwɛrɛ la an ka yɛlɛma kɛ an jogo la an kana yɛlɛma kɛ dɔwɛrɛ la an ka yɛlɛma kɛ an ka sɔrɔ cogoya la an kana yɛlɛma kɛ dɔwɛrɛ la an ka yɛlɛma kɛ an yɛrɛ ka taabolo la an k'a dɔn an bɛ ka wari minɛ minnu na an bɛ ka wari bɔ yɔrɔ minnu na olu yɛrɛ fɛnɛ denbayatigiw de don u bɛ wari ɲini cogo sugu wɛrɛ la nka nin wari minɛ ko in si tɛ irisi ka kɛ wariw la dɔrɔn n'an ye fɛn min ye k'a daminɛ vignette ka taa bila fɛn min ye carte de transport ka taa bila fɛn min ye carte de stationnement ka taa bila dédouanement la n'an ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ka tila k'a lajɛ droit de traversée minnu bɛ sara n'an ye nin don a donda fɛ walahi an mago tɛ ka taa juru ta tubabuw bolo bi kɛlɛ min bɛ mali la an k'a jateminɛ dɔrɔn ne bɔra k'a fɔ n ko miliyɔn mobili miliyɔn fila de bɛ don jamana in ka don ka bɔ a bɛ bɛn mobili miliyɔn kelen ba kɛmɛ ou bien miliyɔn fila olu bɛɛ ka droit de traversée sara waa fila fila waa fila fila sigiyɔrɔma deux millions a bɛ bɛn joli ma jamana b'a ta sɔrɔ siraw bɛ lakana baaraw bɛ kɛ ka ɲa n'i ye doni ta ka bɔ sɛnɛgali k'a fɔ k'i bɛ na bamakɔ ni mobili yɛrɛ ye binko kelen kɛ e bɛ mun sɔrɔ o tɔnɔ ye n'a sɔrɔ transporteur minnu bɛ ko mobili kelen fila b'u bolo

ɔ joli bɛ so jamana yɛrɛ bɛ perte yɛrɛ kɛ fɔlɔ ni mobiliba yɛrɛ taara don garaji la ɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ b'an bolo ka nafolo ladon jamana kɛsu kɔnɔ n'an sera tɔgɔtɔ cogo la fɛɛrɛ sugu bɛɛ b'an bolo ka bɔ discours kɔnɔ ka tila ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jamana ladon jamana bɛ ka jɔ minnu kan jamana bɛ minnu kɔ la u b'a la ka kule président mɔgɔw b'a la ka kule président mɔgɔw b'a la ka kule ni kulekan caman ye nin fɛn ninnu filɛ nin ye ni ala kana an dɛsɛ abada ka jamanaden k'a ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ a kana siran jamana foroba baarakɛla ɲɛ maliyɛn siranna ka siran ka siran ka siran maliyɛn siranna maliyɛn jɔrɔla maliyɛn danbe dugu de mali ye est-ce i b'a kalama bɔkolo dugu de don n'a fɔra ko kaso n'a fɔra ko finitigi maliyɛn bɛ siran kaso ɲɛ maliyɛn jɔrɔla kaso ɲɛ ee a y'a lajɛ kaso kana kɛ fɛn ye fɛn min ka nɔgɔn ten min mana wuli o b'a fɔ bɛɛ ko ko ka bɛɛ don kaso la an bɛ mali min kɔnɔ nin t'an ta la ye dɛ maliyɛnw ka révolution u bɛ fɛ ka fɛn faamu u ka révolution na ne tun an kana bila an kunna abada après deux ans de changement après deux ans après le coup d'état k'a fɔ ko maliyɛn bɛ segin k'a fɔ k'a bɛna taabolo kɔrɔ dɔ kɔnɔ mali mɔgɔba si ma sigi n'a ye n'an ma tiɲɛ fɔ aw ye walahi mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'a fɔ aw ye n'an m'a fɔ aw ye an y'aw janfa n'i bɔra k'i bɛ transition soutenir n'i bɔra k'i bɛ changement soutenir f'i k'a dɔn k'a fɔ changement bɛ reposer fɛn dɔw de kan n'i m'o fɔ walahi o kɔrɔ est-ce i b'a dɔn e de ye tiɲɛ dogo i marabaga la i mana sira o sira ta i bɛ taa sɔrɔ taabolo kɔrɔ b'a la ka kɛ bɛɛ b'a kalama i t'a dɔn i bɛ taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ sariya bonda jumɛn bɛ yen aw kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka nɛgɛjuru siraw labila ka baarakɛyɔrɔw labila ni maliyɛn bɔra yurugu kalama ni maliyɛn dogo la an ka taa ɲɛfɔ yen an bɛ k'a fɔ ko n'an ye terorisi ye an ka taa fɔ faamaw ye an k'a dɔn baarakɛla jugu ni terorisi bɛɛ kelen mɔgɔ min bɛ faso nafolo maa min bɛ adamadenw ka hakɛ minɛ a la ale ni terorisi bɛɛ bɛ a bɛɛ baara sugu kelen n'an ye nɛgɛjuru siraw labila ko n'an ye terorisiw ye an ka taa fɔ an ye nɛgɛjuru siraw fana labila foroba baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ binkanni kɛ a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye an ka se ka taa ɲɛfɔ ni bolo ni danaya sabatira malidenw ani mali marabaga ni ɲɔgɔn cɛ jɔn ka hɛrɛ b'a la aw minnu bɛ fanga la aw de ka hɛrɛ b'a la jɔn ka kunnawolo b'a la aw minnu bɛ fanga la aw de ka kunnawolo b'a la dɔw ka baara tiɲɛna ka b'u sigiyɔrɔw la mairie dɔw bɛ olu tɛ ka fonctionner mairie joli bɛ yen min datugulen don baara t'a la ka kɛ lakanabaliya bolo sira joli bɛ o jɔlen don jago joli bɛ yen min tiɲɛna lakanabaliya bolo mɔgɔ joli bɛ yen min ka baara labilala k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ tɛ ka marcher olu bɛɛ bɛ taa sigi jɔn kan o bɛ taa sigi fakɔrɔ kan o bɛ taa sigi bakɔrɔ kan o bɛ taa sigi balimamuso kan o bɛ taa sigi buran kan o bɛ taa sigi kɔrɔmuso kan o bɛ taa sigi a dɔgɔnin kan nasɔngɔ min ye kɛmɛ fila ye o kɛra kɛmɛ wɔɔrɔ ye i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ baden dɔgɔnin min bɛ yen o ka baara tiɲɛna o n'a muso n'a den nana sigi e kan adamaden bɛ ka min dun dɔ de b'a la ka fara a kan o n'a ta o ta dɔw ko ko taabolo ti yɛlɛma olu ka sɔrɔ tɛ jɔ ɔ ko birimisi ka jɔ ko mɛ birifilen kana nangoloya jamana ka yɛlɛma mɛ jogo min b'an na o ti yɛlɛma jamana ka yɛlɛma nka an yɛrɛ ka taasira o ti yɛlɛma jamana ka yɛlɛma an yɛrɛ kan an yɛrɛ bɛ ka min b'an lase fitinɛ ma o ti yɛlɛma mɔgɔw kumara ka kuma ka kuma ka kuma ka dɛsɛ bɛɛ sigilen bɛ munumunu na bamakɔ kɔnɔna la tɔɲɔ b'a la ka kɛ fanw fɛ n'a fɔra bɛɛ wulila ko changement bɛɛ wulila ko mali kura nka foyi ma se ka kɛ adamaden ka hakɛ a bɛ se k'o ɲini k'o sɔrɔ cogo di walama a yɛrɛ bɛ min bɔ k'a di a bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ a ne yɛrɛ ye nin bɔ ka don faso kɛsu kɔnɔ hali k'a bɔ k'a yira i denw na k'a fɔ a ou bien i maraɲɔgɔn na ou bien i baarakɛɲɔgɔn na tiɲɛ la faso ta kɛnɛ na mɔgɔw de bɛ wuli u tɛgɛlankolon ka taa tribunal la karisa bɛ n ka so kɔnɔ a ma n ka so wari sara kalo duuru kalo wɔɔrɔ

asimi nin bɛɛ bɛ se ka wari ladon jamana kɔnɔ mali yɛrɛ impôt dɔrɔn bɛ se ka mali fa mali siraba kanna yɛrɛ gansan na wari min bɛ don mobiliw fɛ walahi n'a donna a donda fɛ bi ala an t'a dɔn embargo yɛrɛ ye fɛn min ye an bɛ jigin nanzaraw la tiɲɛ don nanzaraw bɛ ka an degun mɛ nanzaraw bɛna sɔrɔ an fununen don ɲɔgɔn kɔrɔ terrorisme b'a la ka an sɛgɛn tiɲɛ don terrorisme man ɲi mɛ terrorisme bɛna sɔrɔ walahi jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma terorisiw bɛna sɔrɔ fɔlɔ i bɛna sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ terorisiw bɛna sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw kɛlen bɛ ka funu fanga kɔrɔ u bɛɛ kɛlen bɛ k'u yɛrɛ minɛ fanga fanga la n'i taara burusi kɔnɔnaw la monsieur le président i ka taa bi ka taa dɔgɔtɔrɔsow lajɛ burusi kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ burusi kɔnɔna yɛrɛ la bɛɛ kɛlen bɛ k'i minɛ foroba dɔgɔtɔrɔso la k'a sababuya kɛ i bɛ taa fɛn min f'i ye i ma sigi ni min ma ou bien e yɛrɛ bɛ taa fɛn sɔrɔ yen walama e yɛrɛ ka ladonni cogoya ma i b'a préférer ka taa kungo kɔnɔ ka taa furabulu jalan tigɛ k'o min ka saya o bɛ ala de bolo ni bɛ ala de bolo i ni bɛ to a la wa a tɛ to a la wa i t'o dɔn o de y'a to ni ko dɔw nana bɛɛ kɛlen bɛ ka kɛ a nin ye faamaw ka ko ye f'a k'a dɔn faama tɛ yen demokarasi tile la maa si tɛ se k'a fɔ k'e de ye faama ye k'i bɛ fanga dɔ jagoya mɔgɔ kan adamadenw ka hakɛ ka d'u ma nɔgɔya la an bɛɛ ka lafiya b'o de la adamadenw k'u ka hakɛ sɔrɔ an bɛɛ ka lafiya b'o de la wariw bɛ bɔ bɔcogo tɛ dɔn reçu t'a la a tɛ kun i ye k'i da wa k'a fɔ ko kumandan n ye nin di k'a fɔ a a bɛ cogo di ne yɛrɛ Bumabɛli mun bɛ kuma la ne ka carte grise minɛla deux ans nin y'a ye carte grise tunna a sɔrɔla mun fɛ ne n minɛla infraction min na walahi sigana foyi t'a la n tun b'a la n tun bɛ telefɔni ci la n ko tiɲɛ don i bɛ taa ni mobili ye wa ou bien i b'a kɛ cogo di a ko ko ka carte grise di ɔ n ko joli don a y'a da fɔ n ye a ko waa saba don n ko problème t'a la waa saba filɛ reçu di yan ne ye kuma jugu fɔ de a n'a ka fo ka da n kan a bɛ ka fo ka da n kan carte grise ale t'a di parce que ne ye reçu ɲininkali kɛ tiɲɛ la ne kɔni kun jo t'a la ɔ n'an ko k'an bɛ an ka hakɛw ɲininkali fana kɛ o bɛ na ni funu ye adamadenw yɛrɛ ja jɔra surafɛn ɲɛ k'u hakili jɔ surafɛn ɲɛ ka tɛmɛ hali u yɛrɛ bɛ min sɔrɔ kan n'a fɔra ko jamana marabaaw min kan ka sara min na a y'o gulon dɔrɔn an k'o kalan n'i taara ONT la a nin de ye pɛrimi hakɛ ye a bɛ bɛn nin de ma o pɛrimi wari bɛ bɛn min ma a gulonnen filɛ a filɛ nin i bɛ taa nin yɔrɔ in de la a bɛ sara yen de i ka papiye filɛ i bolo tu n'as pas besoin k'a fɔ k'i bɛ démarcheur wɛrɛ ɲini k'a fɔ k'i bɛ t'i ka wari d'o ma n'i taara k'a fɔ bi k'e e boutique de bɛ e bolo o boutique impôt synthétique bɛ bɛn joli ma i yɛrɛ bɛ wuli ka taa i ka reçu bɛ d'i ma e ye tailleur ye mansin kelen kelen ye joli ye. mais n'a fɔra chaque fois wari de bɛ di reçu sɔrɔli wariko la baara dan de don i mana wari fɛn fɛn di reçu la montant min bɛ sɛbɛn a kan ani e yɛrɛ ye wari min di o tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin de kan ka di nka dɔ in bɛ taa min n'i taara dugukolo papiye sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ u b'a f'i ɲɛna ko ka papiye sɛgɛsɛgɛ ko frais de recherche ko mille francs bɛɛ b'o kalama cakɛdaw la mille franc ko frais de recherche registre dalen bɛ a k'a dayɛlɛn dɔrɔn a e bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ i bɛ fɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn i bɛ fɛ k'a ɲuman n'a kolon dɔn i bɛ mille franc de sara dɔw yɔrɔ dɔw deux mille franc ɲɛmaa min yɛrɛ kan k'a fɔ k'a y'a dabila o yɛrɛ bɛ yen o sigilen ɲɛ b'a la i kan ka t'i kanga da min yɛrɛ o b'a kalama tilegan mana se kini bɛ san nin wari de la dumuni bɛ san nin wari de la nin wari kelenw de bɛ kɛ ka esiba kalama ka boisson san ko ala kana bana jugu caya jamana in kɔnɔ ee Haut Conseil mɔgɔw a tɛ kuma mali dɔnnikɛlaw a ye kuma koyi fitinɛ bɛ mali kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ee tɔɲɔ sen b'a la dɛ tɔɲɔ sen b'a la dɛ fitinɛ min bɛ mali kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ an bɛ ka ala wele tiɲɛ don mɛ yanni an ka ala wele ala ye fɛn min fɔ an ye an kelen kelen bɛɛ k'an yɛrɛ ɲininka ne ko an bɛna min kɛ mun de don maliyɛn tɔɔrɔla dɛ tunkarankew denmisɛnninw bɛ ka bɔ de don o don bi maliyɛn b'a disi gosi ko maliyɛn mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ de bɛ kɔfɛ n ko ye kuma suli de n'i y'a ye maliyɛn bɛ taama ka bɔ kɔnɔna de kalayara maliyɛn joli bɛ yen min b'a fɛ ka segin ka na faso kɔnɔ katinina gansan o meri tɛ yen min ni polisiw de tugulen ɲɔgɔn na o meri tɛ yen min ni tribunal dɔ sigilen tugulen don ɲɔgɔn na mɛ katinina bɛ sɔrɔ cogo min na fiche individuelle bɛ bɔ cogo min na bɛɛ b'a kalama il suffit que dɔrɔn brigadier sisi mɔgɔw ka don dɔrɔn ka taa ko tiɲɛ ta dɔrɔn k'a lajɛ a bɛ ban sɔgɔmada kelen ou bien n'a ma ban walayi fu bɛ siri a dan na denmisɛnnin dɔw bɛ tile saba kɛ meri la u dalen don denmisɛnnin dɔw bɛ se ka quatre jours kɛ ni concours bɛ sen na a dɔw bɛ se ka min ka aran na c'est trop tile saba don o don n'u wulila k'u jɔ ko wɛ ko lisi fara ee n ko ye dɔ den de ye depuis den ma kɔrɔbaya depuis den ma kɔnkuru kɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko namara de bɛ fɛn dɔw sɔrɔ o den kelen bɛ n'ala y'a sabati k'a ye kɔnkuru sɔrɔ o bolo bɛna don foroba baara la a yɛrɛ ni namara lamɔna a yɛrɛ yɛrɛ ale yɛrɛ tigɛra jamana la kabini a ma don baara la fɔlɔ ninnu de ye éducation nationale ye éducation tɛ ekɔli ye edikasɔn tɛ kalan ɲuman ye edikasɔn tɛ ekɔlisoba jɔlen ye edikasɔn ye jamana denmisɛnnin yɛrɛ ka lamɔ ni jamana yɛrɛ kanu ani jamana tin ye kabini a fitinin nin de y'an ni bɛɛ bɔ ɲɔgɔn ma bɛɛ ko mali ko de don i ka sira t'a la nka don o don an bɛ ala wele la don o don an bolo jalen bɛ ala ye mɛ an b'an bolo ja ala min ye an k'a dɔn k'a fɔ o ala kelen ye bolo de da an ma an ka sabali k'an bolo bɔ fɛn juguw la ka segin ka na ale ala ma n'an m'a lajɛ se bɛ minnu ye fanga bɛ minnu bolo walahi a y'a lajɛ maliyɛn siranna a ka jamana kɔnɔ maliyɛn kɔnɔ ganna n'an ye ɲɔgɔn kɔnɔ gan fo ala ka mɔgɔ d'an ma min b'an kɔnɔ gan an bɛ ka yahudiya minnu kɛlɛ n'o ye nanzaraw ye an tɛ se k'a fɔ ko nanzaraw an b'u kɛlɛ cogo min na an kan k'u kɛlɛ n'an jogow ye an kan k'u kɛlɛ n'an ka diinɛ ye an kan k'u kɛlɛ n'an danbe ye an kan k'u kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ n'an dusukun ye walahi n'an ye muru min da u kan ala bɛ barika don o la k'a da an ma mɔgɔ si tɛ a ka hakɛ sɔrɔ bi n'i m'i majigin dɔ ye ubiyɛn n'i ma sɔrɔ i ma a fɔ dɔ ma bi ko hɔn kuma foyi tɛ se ka bɔ i da bi n'i ma taa kaso kɛ kaso kɛra bi adamaden bɛ ka taa cogo min na adamaden bɛ ka taa ten foyi fɔcogo tɛ foyi la syndicat tɛ fantanw bolo syndicat tɛ bolokolonw bolo syndicat tɛ jigitanw bolo syndicat tɛ o kumana maa minnu bɛ yen u t'a dɔn u b'a kɛ cogo cogo u bɛ ka tɔɲɔ syndicat kelen t'u bolo nka n'i kumara syndicat bɛ setigiw bolo syndicat bɛ fangatigiw bolo syndicat bɛ o kumana maaw bolo maa minnu bɛ yen bi n'u bɔra bolo bɛ fanga u b'u ka hakɛw dɔn u b'u ka hakɛw ɲini mais minnu b'a la bi k'a fɔ ya woyi n ba ne b'a kɛ di bi olu ka syndicat ye jɔn ye ni ala yɛrɛ tɛ an k'an yɛrɛ ɲininka fantan minnu bɛ mali kɔnɔ bi olu ka syndicat ye jɔn ye da tɛ se ka tu jugu la abada kulu de bɛ di e ma k'i ye kulu lagosi mais kuluden dɔw bɛ ka baara dɔw kɛ kulu ma wuli ka kangari da olu ye ni fɛn min kɛra o bɛ dilan badenya la aw bɛɛ corps kelen aw bɛɛ o kumana aw bɛɛ aw bɛɛ bɛ corporation kelen na ou bien aw bɛɛ bɛ finitigi kelen na ou bien aw bɛɛ bɛ da kelen na mali kɔnɔ bi baara ka gɛlɛn baara ma nɔgɔ an ka ɲɔgɔn sutura an kana to nin ka bɔ kɛnɛ ma an ka nin dilan an ni ɲɔgɔn cɛ nka ni mɔgɔw y'o ta k'o b'u da o tigilamɔgɔ kelen bɛ t'u jɔ ka to o répond nka tiɲɛni bɛ kɛ o bɛ dogo o bɛ dilan ko badenya dilan ko sinjiya dilan aw b'a fɛ cogo di mali ka jɔ sira jumɛn fɛ adamaden foyi tɛ yen min tana bɛ se ka fɔ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ye ko la u bɛ siran u bɛ ban k'a fɔ ko wɛ ko baarako bi bi in na ko baarako ma nɔgɔ k'o tigi b'a ka baara tiɲɛ aw bɛ sɔn ka sɔn cogo di mali kɔnɔ

ça c'est la mutation ni mi ni mi ko ka fana wa ko ka ko ka mi kra ko parce que kama ni manke mam tɛgɛ fila kan ka ko ka bɔ baara la k'a tɛgɛ fila ko ka jɛ ka bɔ baara la e b'a bɔ mɔgɔ dɔw cɛ la ko a y'olu tɔɲɔ i bɛ taa a bila mɔgɔ minnu fana cɛ la a b'olu fana tɔɲɔ tugun a b'a bɔ o cɛ la ka taa a bila mɔgɔ wɛrɛ cɛ la a b'olu fana tɔɲɔ tugun a bɛ kɛ sababu ye a kelen bɛ bɛɛ lafunu jamana kɔrɔ mɔgɔ tɔɲɔla a bɛ yala fan bɛɛ nka n'i ko k'i b'o tɛgɛ fila tɛgɛ ko ka bɔ baara la ko ayi ko baarako ma nɔgɔn mais tɔɲɔli de ka nɔgɔn jigilamisɛnya de ka nɔgɔn adamaden ta minɛli de ka nɔgɔn ka adamaden ta puruti a la o de ka nɔgɔn mais k'o tigi tɛgɛ ko ka bɔ baara la walasa jamakulu caman bɛ se ka lafiya sɔrɔ ayi ko baarako ma nɔgɔ nka tɔɲɔli de ka nɔgɔ n'an m'a lajɛ mali kura walahi fɛn min ka gɛlɛ o ye ka mali bɔ jɔnyajuru la mais fɛn min ka nɔgɔn n'o se b'aw ye sisan n'o bɛ se ka ɲɛnabɔ bi ni sini cɛ o de ye ka jugujugu kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ c'est à la minute ministre de la justice bɔra ka papier kɛ a ye taabolo mun ye n'a ma bɛn a bɔra k'a fɔ ko il m'a été de constater il a relevé maintenant certaines irrégularités certains dysfonctionnements dans les services judiciaires arrête de da bɔra k'a fɔ ministre de bɔra ka kuma k'ale ye ko dɔ kɔlɔsi bon e y'a kɔlɔsi a kɛra di a jaabi ye mun ye i ye mun disposition ta i bolo ye jɔn ye

an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka papiye kɛ wariw la a n'a bɛ nin kɛ nin kun bɛ fɔlɔfɔlɔ nin tɛ kɛ bilen taabolo ka yɛlɛma nka bɛɛ ko ko yɛlɛma si t'a fɛ a ka fɔlɔ de la domaine dɔ ta dɔrɔn an yɛrɛ dama mana sɔn an tɛ ka min yɛlɛma wari bɛ bɔ ka bɔ reçu tɛ wariw la hali sini cakɛdaw bɛ ka sigi o baara taabolo kelen kan kuma bɛ ka fɔ arajo ni tele de la o ko nin man ka kɛ nin man ka kɛ nin man ka kɛ mais sanction foyi tɛ ka ta ka ɲɛsin nin man ka kɛ mɔgɔw ma minnu bɛ k'a kɛ kuma maa jɔnw don u ka fisa ni jɔn ye jamana kɔnɔ ee aw minnu bɛ fanga la bi aw t'a dɔn ko kunu minnu fana kun bolo bɛ fanga la nin ɲɔgɔnna de fɔr'olu fana u m'a mɛn minnu yɛrɛ fana ni fanga tun b'u bolo nin ɲɔgɔnna dɔnkili de dar'u ye tugun u m'a mɛn dɔw tun bɛ fanga la jama tun bɛ jɔ u da la mɔgɔw bɛ jɔ u da la fɛn bɛɛ bɛ jɔ u da la u bɛ sira bɛɛ tigɛ u ye bi olu kɛlen bɛ ka jamana bila ala tɛ san fila bɔ san saba bɔ olu bɛ min mɔgɔ bi ala bɛ dɔnniya d'i ma ani se d'i ma i b'i mago ɲɛ ala la yanni dɛsɛ don cɛ n'i dɛsɛra don min na fo mɔgɔw k'a fɔ a karisa tun bɛ se la waati min na a sera k'a kɛ n'an kumara dɔw b'a fɔ i n'a fɔ i tɛ transition non non non ka jugujugu ta k'a fɔ jamana maraba ye o ni transition soutien tɛ ɲɔgɔn au contraire o de ye soutien dɔw kɛlen bɛ k'a kɛ i b'a fɔ n'i ko ko mɔgɔ a buna hadamaden bɛ se ka fili nka an k'a dɔn k'a fɔ jamana in jugu fɔlɔ yurugu don yurugu kɔfɛ de faransi bɛ na jamana in jugu fɔlɔ fɔlɔ yurugu don yurugu kɔfɛ de etazini bɛ na an ni irisi mana an ni diɲɛ mana kɛ ni ɲɔgɔn ma cogo di partenariat la n'an yɛrɛ ma an jɔ ka mali bila ɲɛfɛ i ma deli k'a ye diɲɛlatigɛ la ko dugu dɔ nana dugu dɔ développer o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli depuis ala ka diɲɛ da i ma dugu si bɔlen ye nɔgɔ la ko dugu dɔ wɛrɛ y'a bɔ nɔgɔ la ko k'a ta ka d'a ma dugudenw de b'u jɔ ka dugu bɔ nɔgɔ la donc f'an k'a dɔn k'a fɔ nin baara ninnu ninnu ye wajibi ye an ma n'an bolo bɛ foroba hakɛw la ninnu ye wajibi ye an ma n'an bolo bɛ foroba wariw la an k'a dɔn minnu b'a la ka kule bi n'a kɛnɛya t'u bolo minnu b'a la ka tɔɲɔ bi ko kunu kan kelen kelen bɛɛ tun bɛ ni tɔɲɔ ye kɔnɔ ko fanga bɛ e la e bɛ se ka adamaden k'an y'an sigi dɔrɔn an y'a fɔ an tɛmɛna togoda mɔgɔw n'i taara togoda la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'u dusu kɔnɔ u yɛrɛ jɔlen bɛ bi jigiya foyi foyi t'u ye i b'a fɔ bamakɔ ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye i b'a fɔ bamakɔ ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye baara bɛɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ kelen de ma a ye jigin a ka taa yɔrɔ tɔw la ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ mission ka taa dans les brousses maliyɛn ka taa ɲininka maliyɛn ka taa lajɛ an bɛna suma modibo keyita min ma modibo keyita tun bɛ taa dans les confins du pays dans les zones reculées hadamaden mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ faso nafa tun t'i sɔrɔ yen i b'i da don faso kuma la k'i to i sigiyɔrɔ la c'est ça un état mais kuma tɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ tɔɲɔ a bɛ fɔ arajo la a bɛ fɔ tele la kuma tɛ kɛ nka n'i ye kuma bɔ b'i da k'a ma ɲa i bɛ minɛ ka taa o kuma la ko bɛ bila alors que jogo dɔ bɛ olu bɛ fɔ ka tila k'a tigiw tɔgɔ fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ u tɛ wele u tɛ ɲininka ayi olu tɛ wele u tɛ ɲininka nka n'i y'olu n'i ye jogo in ta ka tila k'a fɔ fɔ cogo wɛrɛ la tun e min y'a bɔ i da e de bɛ ka ɲininka mais a bɛ fɔ arajo ni tele la a nin jɔyɔrɔbatigi ye nin tiɲɛni kɛ nin jɔyɔrɔbatigi ye nin gɛlɛya kɛ nin jɔyɔrɔbatigi ye nin nin nafolo in baara kɛ ou bien a nin nin nin cakɛda mɔgɔw ye nin suɲɛ ou bien u minɛla nin bolo ou bien an sigalen don u bɛ nin na u tɛ ɲininka u tɛ lajɛ u tɛ foyi o bɛ bila fatɔya minɛn kɔnɔ k'an kɛ fatɔ ye o kuma fɔtɔ la mais n'i ka kuma fɔr'o kuma kuma jugu fɔr'o tigilamɔgɔ ma don o don i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i ma sigi yɔrɔ min